umoyo wa dziko lapansi siuli kungopatula kuti ndikupusisana abwino komanso opambana ndi okhawo amene amagwira ntchito zomsangalasa mulungu subhanahu wa taala tsopano tikhale tikuona umoyo okhuzana ndi m'manda kodi mabwanawa allahu tabaraka wa taala akatusa miyoyoyo zimakhala bwanji m'mandamo kodi anthu amene ndi osaukafe kodi anthu amene tilibe kalikonsefe pa duniya allahu subhanahu wa taala akatusa miyoyoyo zimakhala bwanji m'mandamo

moto umabweresedwa kwa anthu m'manda pamenepo sizikutengera kuti unali miliyonea pamenepo sizikutengera kuti unali wosauka pamenepo sizikutengera kunena kuti iwe padziko lapansi unali wopemphapempha moto umabweresedwa kwa anthu m'manda anthu amene samvera malamulo a mulungu subhanahu wa taala anthu amene samamupembedza allahu tabaraka wa taala anthu amene sasata zoyankhula za mulungu subhanahu wa taala anthu amene samvera mtumiki muhammadin

aku janna apite ku janna aku jahannama azipita ku jahannama mulungu subhanahu wa taala waika promise kunena kuti adkhilu ala firauna ashadda ladhabi muwatenge onse akubanja kwa firaunu muwatenge onse akubanja la farao muwatenge onse amene ndi ochimwa okanira osamvera malamulo a allah ndiponso muwaponye ku chilango chimene ndi choopsa kwambiri munthu akamwalira pa dziko lapansi tikayikidwa m'manda manyumba kumeneko alipo awiri okha imma aljannatu wa imma nnar allah wayika manyumba awiri okha nyumba yoyamba janna imene ndi anthu amene ndi olungama imene ndi anthu amene akupanga zimene zimamsangalatsa mulungu subhanahu wa taala imene ndi anthu amene amagonjera amachita chifuniro cha mulungu subhanahu wa taala paradise ndipo nyumba yachiwiri ndi jahannama imene allahu subhanahu wa taala waiyankhula mu qur'ani yolemekezeka kuti wakuduha nnasu walhijara nkhuni za jahannama imeneyi ndi miyala komanso anthu uiddat lilkafirina allah waikonza kuwakonzera amene amakanira malamulo a mulungu subhanahu wa taala kuwakonzera amene samvera sakhulupirira mwa allahu tabaraka wa taala munthu akamwalira pamenepo janna kapena jahannama

ndi chifukwa chake mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alaihi wasallama adafotokoza kunena kuti idha mata ahadukum uridha alaihi maqaduhu bilghadati wal ashiyi mmodzi mwa inu akamwalira malo ake okafikira amabweresedwa kwa iyeyo m'manda usana ndi usiku 24 hours malo ake amene iye akafikire kaya ndi kujanna kaya ndi kujahannama zimenezo zimabweresedwa m'mandamo fa in kana min ahli ljanna fa min ahli ljanna ngati iye ndi mmodzi mwa okalowa ku janna basi janna imabweresedwa m'manda mwake wa in kana min ahli nnari fa min ahli nnari ngati iye ndi mmodzi mwa okalowa ku jahannama tsiku la kiyama basi gahena imabweresedwa m'manda mwake kupya amayambira m'manda mwake fayuqalu lahu ndiye zimanenedwa kwa iye kunena kuti hadha maqaduka ila yaumi lqiyama hadha maqaduka hatta yabathaka llahu yauma lqiyama awa ndi malo ako amene uzikhala uwu ndi moto umene uzikhalamo kapena uwu ndi mtendere umene uzikhalamo awa ndi malo ako mpaka na allahu subhanahu wa taala azakuzuse siku la kiyama